gcónaí agus é i mbun na n-iarrachtaí seo. Tá an ceann san ard, bhfuil cruinneas. Tá, go deimhin. Tá an sliotar imithe thar an bóthar, isteach sa chuan, ba dhóigh liom, ach tá cúilín ann. Fear sásta. Brat bán ardaithe. Cúilín an taobh. Sin cothrom don shlua nua peile. Seo i bPáirc Uí Fhearchair go fóill, tá an ceann san ardaithe, tá an ceann san treoraithe isteach agus tá sé thar an trasnán ag Fred Hegarty. Fáilte, ní éiríonn leis agus ligtear an Clár anois luas iontach iontu agus deis ar scór, an tríú cúilín aimsithe ansan, ró-éasca deis ag Port Láirge. Taispeáin chomh maith ag tús na himeartha. Deis ón dtaobhlíne, fuair sé an cúilín deireanach, an ceann seo aimsithe ag Collins chomh maith, thit an ceann deireanach, siad seilbh istigh ansan, deacrachtaí, ag cuardach, tá sé ag Port Láirge, deis ar chúl, an ceann san stoptha, ó déanta go maith, bhí seans maith ag Ben O'Sullivan, an pas isteach sa lár, oscailt agus deis ar chúl ag an Clár, an ceann san, ó bhí seans iontach ansan ag Jack O'Neill ach bhí Alan. Bhí dhá chúilín ansan, beidh siad sásta leis sin is dóigh liom, an ceann san, treoraithe isteach, deacrachtaí, gan aon deacrachtaí ansan ag Hartley. Dúbailt scór le ceathair in aghaidh a dó. Poc amach sin gan a bheith iontach agus seilbh thar n-ais ag Port Láirge. An ceann san ag teacht isteach, bhuel sin dhá cheann in imeacht amháin. Ruathar maith á dhéanamh ag Boyce ansan. Deacrachtaí é a stopadh, uillinn géar go maith agus tá an ceann san thar an trasnán ag Seán Boyce. Sár. Tríd arís. Go cliste. Amach fada le Jack O'Neill. Deis ar scór. Jack O'Neill, á, sár phíosa imeartha ansan ag an gClár. Arís ansan ag Port Láirge agus ag a bhfear lár páirce sin é Seán Mackey, amach dtí an cliathán. Deis ansan ag Gearóid Power ó Cluain Fhia. Bhuel, sin cúilín cliste ansan ag Port Láirge. Líne cúig mhéadar agus seasca. Ardaithe go maith ag Hegarty. Tá sé tar éis a bheith iontach cruinn anso tráthnóna. An ceathrú cúilín anois. Thiobraid Árann agus ansan an cluiche deireanach as baile i gcoinne Luimnigh. Seo chugainn deis arís ag Mark Hartley, trí chúilín ó bhuillí saora. Seo an chéad cheann ón imirt oscailte, sé fós sínte. Seo chugainn an imirt, an imirt ag leanúint ar aghaidh, deis ón dtaobhlíne ansan ag Jack Twomey, an ceann san oibrithe isteach, á scór an cluiche ag Jack Twomey ó De La Salle! Nóiméad amháin atá amuigh in airde ansan. ar an gClár. Más ea, deis ansan ag Mark Hartley an ceann san ag teacht isteach. Ceithre chúilín go dtí seo. Sin an cúigiú ceann agus don gcéad uair seo sábháil iontach níos luaithe sa chéad leath. Aicsean deiridh an chéad leath anso. Hegarty, deis anso ar chúl, an ceann san buailte agus an eangach ag creathadh cheana féin. Ceart go leor, tá tráthnóna go deas. Deis ag an gClár arís an ceann san tiomáinte tríd agus ag an deireadh thar an trasnán ag Eoin McMahon. Cúl agus cúig chúilín go dtí seo tráthnóna aige. Pé na sé anois ag Fred Reid anois go dtí Aaron O'Neill, an captaen ó Bhaile Mhic Gonair, deis ar scór. An ceann san oibrithe ag O'Neill agus bhuel sin comhoibriú ag Port Láirge, pasanna gairide. Bhfuil cúis leis sin ach tá deis ag an gClár an ceann san ag taisteal agus tá sé ann. Scór maith ansan Ach buaite go snasta gan dul thart istigh ag Michael Collins. An pas tugtha lasmuigh dtí Jack O'Neill. Seans ar scór eile. Ró-éasca ansan don Chlár. O'Neill. Oscailte istigh anois ag Port Láirge, Conor Tobin. Deis féachaint in airde. Seans ar scór. Tá sé sin déanta go maith ag Tobin. Díreach istigh mar ionadaí. Spás go leor istigh ag an gClár. Scór tógtha arís agus. Agus é sin an-éasca ar fad arís don Chlár. Arís díograis san imirt ag an Chlár. Oscailtí, b'fhéidir go bhfuil seans ar an tarna cúl anois don Chlár. Ó, sár-urchar ansan! Sin é! Buntáiste arís ag an gClár agus deis ar scór eile ag Michael Collins. Tríú cúilín aige siúd. Tá na díobh teacht arís le Peter Cummins. Scaoilte isteach ag Cummins agus tá sé sin thar an trasnán. Scór maith aige siúd. Dóigh tar éis a bheith ann go mbeadh díomá orthu gan na pointí a bhreith leo ón gcluiche sin sa mbaile ach anseo tráthnóna ar an mbóthar beidh sé acu. Deis eile ansan ag Liam Crotty. Agus an poc amach. Ógánaigh fhiúntacha ag an deireadh. Seilbh buaite ag Conor Tobin. Deis anseo, thriáileann sé cúl. Conor Tobin ag an deireadh. An ceann san thar an trasnán agus cúilín uaidh. Soicindí atá fágtha, táimid thar an am. Deis ansan i gcónaí ag Jack Twomey, bhfuil calaois an ceann san scaoilte isteach ag Twomey?